bisimilahi rahman rahim an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn tv fayida kɔnatɛla kunkan don wa bɛɛ lajɛlen dangana an karamɔgɔya sɛk mahamadu konate ka kɔnɔrɔnjɛya sababuya la ko ten ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ rajabakalo min bɛ ka sɛnsɛn ka na ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye a bɛ ka na cogo min na ala k'a na a n'an ma ni hɛrɛ ye n'a taara a ka taa n'an ka bɔnɛw n'an ka balaw bɛɛ lajɛlen ye an'an ka jurumu ye ala ka kɛ ten a ka kɛ jurumu kafari an silamɛden bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna la an karamɔgɔya sɛk mamadu konate fayidabaw diya k'a n'a fasamantiyaw la minnu n'an bɛ se k'a lamɛn k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye yan'a don cɛ yaasa a don tile fɔlɔ n'a filanaw bonya minnu b'a la u kana kɛ sababuya ye ka tɛmɛ an kan kɔnatɛ ka kɔnɔrɔnjɛya barika ka bon ten le ma an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn an m'a ɲɔgɔnna ye moridenw cɛ la donc tv fayida kɔnatɛ la ka jiroja sera ka kɛ min ye o de ye k'a lase aw ma tv fayida kɔnatɛ la inshallah madu kɔnatɛ active sur youtube facebook

ka a ɲini ala fɛ nin kalo barikamaba in ni o de ye arajaba kalo ye eh, dugaw jaabi min bi a la ani sarakati minɛ min bi a la ani ala jɔn bɛ surunya ala la cogo min na a la an b'a ɲini ala fɛ an ka cɛsiri ya rabi ala k'a bonya nin kalo in kɔnɔ eh, an bɛ sarakati minnu bɔ ani an bɛ dugaw minnu kɛ an yɛrɛ ye ani an ka jamana ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ minɛ Eh, an karamɔgɔ aw ka nali diyara an ye kosɛbɛ vraiment aw bisimila n ye o de fɔ aw ye waati bɛɛ ni a ma kɛɲɛ n'an ka voyage ye ni aw mago jɔra an na waati waati nin teleso nɔrɔmaba in na eh, an bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɔnɔ ala ka diinɛ sira kan eh, an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana ala ka basigi an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye i kumana kalo barikamaba min kan kabakoba de bɛ arajaba la kalo bɛɛ ye ala ka kalo ye mɛ ala wasora ni kalo min ye ni ala kira y'a fɔ salalahu alayihi wasalamu a ko arajab saharulahi ko arajaba kalo ye ala ka kalo ye sunkalomakɔnɔ o ye kira muhamadu ka kalo ye sunkalo ye kira manden ka kalo ye kalo bɛɛ ye ala ka kalo ye mɛ ala ye kabako caman kɛ arajaba la dugaw jaabi kalo don arajabu harifu saba de don arajaba bamananw ko a ma ko walan jaba walan jaba dɔw ko walan jaba mɛ i b'a dɔn anw fɛ mali kɔnɔ yan kan fɔlɔfɔlɔ min donna an fɛ yan mm. sɛbɛnnitaw la mm. o ye arabu de ye mm. o de la n'i ye bamanankan mow lajɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ arabu kumakan caman b'a kɔnɔ bon arajaba an b'a fɔ arajaba o ye arabukan de ye yɔrɔ dɔw la an b'a fɔ ko sababu sababu in de ye ne se yan donc sababu ye arabukan de ye o de la ala b'a fɔ kurana kɔnɔ ko fattaba'a sababa tugu sababu nɔfɛ bon donc n'i ye a lajɛ tuguni bamanankan na an b'a fɔ ko abada abada ti bamanankan ye abada ye arabukan de ye donc arabukan de fɔlɔla yan o de la arabuw ni bamananw u ka ka kan na u ni bamananw jɛra fɛn caman na o de ye arabukan mot caman don bamanankan na mais i bɛ taa lajɛ an ka kumakanw na eh, tubabukan min bɛ y'a kɔnɔ o ka dɔgɔ i y'a faamu eh, ni juma seli sera an b'a fɔ juma an bɛ taa juma na juma juma mais juma tɛ bamanankan ye o arabukan de don sababu fana b'o cogo la bon a kɛra kayira ye dɛ o ye hayiru de ye

ala bɛ a ka nɛɛmɛ suuru jɔnw de kan nin kalo in na arajaba kalo ala bɛ a ka nɛɛmɛ suuru jɔnw de kan kalo in na ni jurumi yafa ye an'u ka sarakatiw minɛni an'u bɛ dugaw minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ donc o ye ara ye arahamatullah ja min b'a la o ye jurumi ye ala bɛ jɔnw ka jurumi yafa nin kalo in na ba min b'a la o ye barika ye i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'a y'a sɔrɔ i kan ka barika kelen sɔrɔ a la baara ɲuman na arajaba kalo la a bɛ kɛ barika kɛmɛ de donc barika kalo de don euh, n delila k'o f'i ye n'a fɔra ko fɛn ka bon a bɛ bonya ni fɛn dɔ de ye arajaba kalo ka bon kira ka sannayɛlɛ de kɛra a kɔnɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma caman fɔ arajaba kalo kan surtout arajaba kalo jumasu fɔlɔ o jumasu fɔlɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ba garijigɛra a la arajaba kalo jumasu fɔlɔ de la donc ala dawama kira mantɔn kan ka arajaba kalo ɲɛɲini ɲɛɲini cogo caman na ɲuman sira kan n'i y'a ye ala dɔn kira de bangera n'i y'a ye i bɛ seliji ta ka se misiri ma kira de y'a fɔ a y'a kɛ tan i bɛ taa makan kira de ko a y'a kɛ tan i bɛ jaka bɔ kira de ko a y'a kɛ tan bon ala kira ba garijɛgɛla a la arajaba kalo juma su fɔlɔ o de kosɔn a juma su fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u se bɛ u yɛrɛ la parce que n'i y'a ye n b'a fɔ tan muso kɛ man di k'a kɛ cɛ bɛ muso min bolo euh, arajabakalo kabini alamisa fɔlɔ lansara ala ko jibirila ma k'a ka taa fɔ janɛmɛ maliki k'a ka janɛmɛ da sɔgɔ donc janɛmɛ da sɔgɔra depuis arajaba kalo eh, araba a laban n'o ye alamisa fɔlɔ ye aw bɛ hakɛ to arajaba kalo alamisa fɔlɔ o tuma na o lansara ala ye jibirila ci k'a ka taa fɔ janɛmɛ mɛlɛkɛw ye k'u ka janɛmɛ da sɔgɔ a bɛ da sɔgɔ u ye janɛmɛ da sɔgɔ arajaba kalo jumasu fɔlɔ kabini alamisa ka tila k'a fɔ tuguni janɛmɛ da sɔgɔlen kɔfɛ hmm. ala ko a ma ko t'a fɔ alijinɛ mɛlɛkɛw ye k'u ka alijinɛ labɛn o tuma na alijinɛ labɛnna jibirila ko ala ma ko tuma diɲɛ wuli sera wa hmm. ala ko non ko diɲɛ wuli ma se hmm. ko mais n ye diɲɛ da cɛ min kanu kama k'a bɛna sabati a ba dɛbɛ la su in na de bon o arajabakalo jumasu fɔlɔ an karamɔgɔ ni i sera ka jɔko fila kɛ fitiri selilen kɔfɛ n'i ye fitiri seli dɔrɔn i b'i jija ka jɔko fila kɛ sanni safo cɛ jɔko fila in na sora min ka nɔgɔ i ma mais gɛlɛya wuli kosɔn ani hɛrɛ natili kosɔn dɔnnibaga caman bɛ alamina siraha ta a la mais ni i t'o dɔn sinon u bɛ alamina siraha ta arakan fɔlɔ la o ye ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ yen fa inna ma'al usri yusra gɛlɛya ni nɔgɔya bɛ ɲɔgɔn fɛ mm-hmm. donc n'u y'o kalan siɲɛ wolonfila u bɛ iza jaa nasurulahi kalan siɲɛ wolonfila fana mm-hmm. o kɔrɔ ye iza jaa nasurulahi ni ala ka dɛmɛ nana e mago bɛ furuko la ala k'i dɛmɛ i mago bɛ garijɛgɛ la ala k'i dɛmɛ bana sidɔnbali dɔ b'i kan i b'a fɛ k'a wuli ala k'i dɛmɛ juru dɔ karilen don i kan na ala k'i dɛmɛ o de la nin sora fila in bɛ ta kosɛbɛ garijɛgɛ ɲiniw la mais n'i tɛ nin sora fila in dɔn sora min ka nɔgɔ i ma i b'o ta donc n'i ye tahiya kɛ ka salam bila astagfirulaha i b'o wurudi siɲɛ kɛmɛ i bɛ sɔli kɛ ala kira kan salalahu alayhi wa salam siɲɛ kɛmɛ kurana aya min bɛ yen n'o de bɛ diɲɛ nɔgɔya ka lahara nɔgɔya a ɲinimagaw bolo n'i taara makan eh, dugawu jaabi yɔrɔ tan ni damadɔ de bɛ makan ni ala sɔnna ni ala ye si di an ma ala k'an si tɛmɛ a kan eh, an bɛna ɲɔgɔn ta don dɔ fɔ makan i y'a faamu dugawu jaabi yɔrɔ dɔw bɛ yen makan yɔrɔ dɔw bɛ yen kana kuma quoi i jɔ ye dɔrɔn min b'i kɔnɔ ala b'a kɛ bon o yɔrɔ tan ni duuru ɲɔgɔn na n bɛna o d'i ma mais an bɛna o d'i ma sigi wɛrɛ la tɛrɛma faamu de mais yɔrɔ min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o de ye urukunul yamani ye o urukunul yamani la

donc u bɛ jɔ yen dɔw b'a kalan k'a ban bon donc ni o kumakan min filɛ arabana atina fi dunya hasanata minnu ka kɛkun kosɛbɛ parce que dugawu fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa jaabi o yɔrɔ in de la donc o la minnu ka kɛkun kosɛbɛ n'i sera o yɔrɔ in na i b'i jɔ parce que sanni i ka taa munumunu finɛtiri fɛ da jirala i la o tuma na i b'i jɔ k'i ɲɛsin o yɔrɔ in ma i bɛ dugawu kɛ bon dugawu min bɛ kɛ yen ala diɲɛ nɔgɔya ala lahara nɔgɔya bon o arabana atina fi dunya hasanata arajaba kalo juma su fɔlɔ n'i ye fitiri seli dɔrɔn o tuma na n'i ye jɔko fila kɛ i bɛ nin wurudi siɲɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba walahi danfɛn si tɛ a kɛ o san tɔ kɔnɔ sani arajaba wɛrɛ cɛ ko ala bɛna kamanagan dɔ jigin e kan k'e b'i bolo kɛ tan n bɛna kɛ cogo di n kalila ala la ala min ye arajaba bonya a tɛ kɛ fiyewu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa ni ala sɔnna i fana fatura sani o arajaba wɛrɛ cɛ ala y'a ka janime haramu i kan donc ni ko bonya min bɛ arajaba kɔnɔ arabana atina fi dunya hasanatan ala ɲuman k'an ye diɲɛ kɔnɔ n'o ye ka hɛrɛ d'an ma an k'an ka diɲɛlatigɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ banako t'a la tɔɔrɔ t'a la juruko t'a la kasoko t'a la wafil akirati hasanatan lahara fana ɲuman k'an ye an kisi janɛmɛ ma an kisi lahara jɔ ma an kisi lahara funteni ma wakina azaban nar an kisi ka bɔ janɛmɛ yɛrɛ tɔɔrɔ ma hali n'i danna nin dɔrɔn ma rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar i b'i jija i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba fitiri ni safo furancɛ la fitiri ni sa arajaba kalo juma su fɔlɔ i kɛlen kɔfɛ ka jɔko fila in kɛ fitiri ni safo furancɛ la kana ɲina n ko kira ba garijigɛra a la arajaba kalo juma su fɔlɔ de o de la aw ka émission in programme bɛ aw de bolo mais n b'a dɔn kulubalilaka caman bɛna kunkolo kini senfɛ mm. parce que émission in bɛ bɔ tuma dɔ la o b'a sɔrɔ heure caman kɛra a la o y'a sɔrɔ caman kɛra heure la donc o yɔrɔ kama ko kun ye nafa de ye ne tɛ aw ka programme ɲagami mais hala da nin kumakan in dɔrɔn ma jɔko fila ye arajaba kalo juma su fɔlɔ n'i ye fitiri seli dɔrɔn sani safo ka seli k'u mana jɔko fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma n'i ye tahiya kɛ ka salam bila astafurulayi siɲɛ kɛmɛ sɔli kɛ kira kan siɲɛ kɛmɛ arabana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar siɲɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba hali n'a sera ka nin yɔrɔ dɔrɔn ta ka o passé sani a su fɔlɔ ka tɛmɛ ni juma su fɔlɔ tɛmɛna an karamɔgɔ o ye ko wɛrɛ de ye a donc n'i ye donso ka mugu kaɲɛ kelen ye ka sama gosi k'a da a y'a sɔrɔ a nima yɔrɔ de la donc o la ni aw sera ka o, o, o su dɔrɔn ta ka kɔn ka nin yɔrɔ in passé jamana in bɛna basigi parce que i mana maliyɛn jɔ bi k'a ka hami jira ala la ni maliyɛn ye hami kɛmɛ fɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru o ye jamana kisili de ye ka jamana kisi ka bana sidɔnbali ban ka bɛn don jamana kɔnɔ ka hɛrɛ kɛ an ye donc ni mɔgɔ min sera ka i janto o la bon o ye a juma su fɔlɔ ye fitiri ni safo furancɛ arakan fila sura min ka di i ye n'i tɛ se alam nashraha ani iza ja'a nasrullah n'i tɛ se o la suran wɛrɛ min ka nɔgɔ i ma i b'o kɛ mais a kɛra suran o suran kɔni ye i b'o suran kɔni kalan siɲɛ wolonfila donc n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila astafurulaha o ye laada kɔrɔ ye seli la ka sɔli kɛ ala kira kan o ye laada kɔrɔ ye n'o banna sa arabana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bon n'i yɛrɛ y'a dɔn i da man teli i tɛ se k'a kɛ i bɛ se k'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan parce que défaut min ye anw sɔrɔ o de y'o ye denbaya bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que eh, an karamɔgɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye dutigi bannen de ka ca du la bi mm. sisan ni jamana faama ko ko ni mɔgɔ min sera ka se ale ka yɔrɔ la ko miliyɔn kelen kelen bi d'o ma anw ka dutigiw b'u dogo ka taa misiri la cogo min na est ce que u bɛ se k'u dogo ka taga jamana faama fɛ o cogo la parce que a fɔra ko ni min nana miliyɔn kelen bi d'i ma hali den min bangera o don i b'o da i muso kɔ la a bɛ taa parce que kɛnɛkanko de y'o ye bon nin n'a ɲɔgɔnna koba ninnu eh, défaut caman bɛ an sɔrɔ i b'a ye dutigi caman bɛ yen u bɛ se karamɔgɔw ma a ye dugawu kɛ n den bɛ dulɔ min a bɛ tan a bɛ tan o ye dutigi min tɛ dugawu kɛ a kɔ ye c'est comme ibrahim ye dugawu min kɛ alikaba la a ko wa min zuriyati ummatan muslima ala ne kɛ silamɛ ye i ka tila ka silamɛw bɔ n kɔ la o de ye ala kira ninnu bɔ ale kɔ la bon dutigi min bɛ dugawu k'a kɔ ye o de ka dɔgɔ anw de mana se dugawu jaabi yɔrɔ la ala wari di yan ala si di yan ala n kɛnɛya ala n kisi ala n kɛ tan mais dutigi min b'a fɔ ala hɛrɛ kɛ ne ye hɛrɛ kɛ n kɔ ye kana dangaden bɔ u la kana dulɔminna bɔ u la kana son bɔ n kɔ la n'i ye dutigi jɔ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni seegin kɔnɔ u bɛ ɲinɛ o kɔ donc problème minnu bɛ an kan an yɛrɛ ti an ka kow de jira ala la donc dutigi b'a yɛrɛ kunkelenni ka ko jira ala la bon ne kunkelenni tara ka bɔ yen est ce que ka hɛrɛ bɛ se ka denbaya ta est ce que ka kisi bɛ se ka denbaya ta donc nin yɔrɔ la i bɛ se ka denbaya bɛɛ fara i kan n'i ye denbaya bɛɛ fara i kan donc i b'a fɔ u b'a fɔ i nɔfɛ ni mɔgɔ tan don ɛɛ o kɛmɛ saba ni tan ni saba sɔrɔ man go o y'a tilanen ni e y'a fɔ n'u y'a fɔ ni e e ye kɛmɛ kɛ ni e ye tan kɛ denbaya tan ka tan kɛ o joli ye o tɛ tan ni kelen ye o tɛ kɛmɛ ni tan ni kelen o tɛ kɛmɛ ni tan ye wa a ɔ n'a y'o kɛ siɲɛ fila don n'a y'o kɛ siɲɛ saba don ɔ a tɔ yɛrɛ bɛ se k'o kɛ kɛrɛfɛ n'a ka di i bɛ se k'i dɛn kɛrɛfɛ ka rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba azaba nar i b'o kɛ siɲɛ kelen i b'a kɛ siɲɛ fila i b'a kɛ siɲɛ saba ka hɛrɛ ɲini i ye k'a ɲini i kɔ ye ala ye barika min don arajaba la ala k'a barika don i ka nafolo la ala k'a barika don i kɔ la o kuma na i bɛ tila k'a kɛ siɲɛ tan o kuma a tɔ tɛ kɛmɛ saba ye wa denbaya fara ɲɔgɔn kan a ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o nin sera k'a kɛ arajaba kalo juma su fɔlɔ o san tɔ kɔnɔ kɔni i ka juru ti ala la donc n'i y'a ye n ko aw ka baara in eh, aw sara bɛ ala bolo parce que ni eh, fura nana k'a bana to yen a bɛ don bana na mais bana min tɛ yen n'o fura nana donc a fura bɛ toli parce que n'i tɛna k'i yɛrɛ la ten donc an bɛ nin waati min na nin ye nin ye nin kɛ kuma de ye n delila k'a fɔ aw ye ka tɛmɛ dɔw ye arajaba bonya ni seliba ninnu sera anw fɛ yan an bɛ selifini tigɛ cogo min na k'a don dɔw ye arajaba fini tigɛ o dama ten ni arajaba jɔra dɔrɔn u b'a fini tigɛ fini kura u bɛ arajaba seli de kɛ n'o ye u b'u ka batow kɛ n'a ye musokɔrɔba dɔ tun bɛ to k'a kɛ musokɔrɔba in fatura mais sani a ka fatu a ko a ka denbaya ma ni ne fatura ne mago tɛ fani si la fo n bɛ arajaba kɛ ni fani min ye dama a y'o don n kan na ala y'a o k'a ka a kasange ye ala y'a kɛ a fatura mais denw fiɲɛ kun b'u nun kɔrɔ tɔgɔ min bɛ anw na garijɛgɛ min b'an na anw ba fatura an ma se ka fani wɛrɛ don an ba kan na f'a ka selifani kɔrɔ in vraiment denw ma sɔn o ma denw ye arajaba fini in bɔ a la ka dakabana fini wɛrɛ da don a la ka tapingaraw d'a kan u taara su don kaburu la su ni ɲɛnama cɛ a foyi kun tɛ dogo mais bi jurumi de cayara anw na i t'i ka su ye sinon su b'a fɔ adamaden ye karisa nin juru bɛ ne na ni nin ma sara n ti lafiya mais jurumi donna anw n'a caman tɛ parce que kow cayara bon donc ala y'a kɛ u ba su donna yɔrɔ min na ba ye sugo da denkɛ bɛɛ la kelen kelen et puis su kelen fana donc denkɛ fɔlɔ wulila ko a bɛ dɔgɔninw fara ɲɔgɔn kan o ni dɔgɔninw fana ka wuli ka ɲɛsin ale ma a ne mago b'e la a ne yɛrɛ mago b'e la a mun de bɛ yen a kɔrɔkɛw ko ne sugora an ba la surɔ dɔgɔnin ko a an yɛrɛ ne sugora dɔ nin ko a ne yɛrɛ fana sugora o tuma sugow kɛra mun ye ko ba k'u ma ne de ko a ma a ka n ka arajaba fini don n kan na n ka don n'o ye kaburu kɔnɔ mais aw sera ka fani wɛrɛ don n kan na min ni arajaba fini tɛ kelen ye a ma diya n ye wa n tɛ yafa aw ma den bɛɛ y'a mɛn nin cogo la tan directement u taara don kaburu la ba ka arajaba fini b'u bolo k'u bɛna fini dɔ in bɔ ba la parce que o y'a sɔrɔ a ma toli fɔlɔ k'u bɛna fini dɔ in bɔ a la ka sɔrɔ ka arajaba fini don a la u ye kaburu mɔmɔ ka dɛsɛ u ma musokɔrɔba y'a kɔnɔ u balala ka mun mɛn pɛrɛnkan dɔ de bɔra sanfɛ ko anw ti mɔgɔ to yen a kelen na mɔgɔ min ye arajaba bonya donc o kɔrɔ ye di maa o maa ye bonya dɔɔni da arajaba kan mhm. bonya fitini kabini i donna kaburu kɔnɔ i bɛ ta de i bɛ yɛlɛma i bɛ taa ala ka nɛɛmɛ na siga foyi t'o la bon arajaba bi bonya cogo di mhm. parce que fɛn dɔ de bɛ anw m'o faamu arajaba ti bonya ni seli ye seli y'a dɔ ye mais o t'a bɛɛ ye arajaba ti bonya ni sun dɔrɔn ye arajaba bi bonya ni mun ye i kun ye i datigɛ i mɔgɔɲɔgɔn dɔ la nin kalo barikamaba in kira ba garijɛgɛla kalo min na ala kira min cili kɛra diɲɛ bɛɛ ka hinɛ ye o kɛra kalo min kɔnɔna ne yɛrɛ na hinɛ n kɛlɛɲɔgɔn na ten sa na kuma n'a ye i ye arajaba bonya i y'a bonya o dama tɛ e tun b'a fɛ ka i balima dɔ wari ka bɔ i la i kan ka hɛrɛ dɔ k'a ye i banna k'i t'a k'a ye fiyewu a ni arajaba kalo in bonya kosɔn i segin kɔ i ye hɛrɛ k'a ye i ye arajaba bonya donc arajaba dan ti a bonya na ni ala sɔnna eh, nafila kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen arajaba tile tan fɔlɔ ka taa bila a tɔgɔ ye di k'a ta tile fɔlɔ la ka taa bila tile tan na ani k'a ta tile tan na ka taa bila tile mugan na ani k'a ta tile mugan na ka taa bila tile bi saba la n bina nafila kɛrɛnkɛrɛnlenw di eh, wurudili kɛrɛnkɛrɛnlenw di aw ma la fayida kɛrɛnkɛrɛnlen jɔn o jɔn n'i y'a kɛ siga foyi t'a la ala b'i mago ɲɛ donc an bi aw fo k'aw barikada ka aw waleɲuman dɔn eh, a su fɔlɔ in an k'an jija a kɔnɔna na ka sarakatiw bɔ a kɔnɔ arajaba kalo ye dugawu jaabi kalo ye an ka dugawu kɛ an karamɔgɔw ye a tɔgɔ de an ka suw ye a la yasin kalanw ka caya kurana kalanw ka caya dafiw ka caya ka tɔɔrɔw ɲɔni ka bɔ yen parce que ni jɔn ye min k'a kɔnɔ a bɛ minɛ n'i m'a kɛ dun munna n'i m'a kɛ a t'i minɛ parce que n'a fɔra ko eh, ni i sera kɔlɔn la dɔrɔn ko minɔgɔ t'i minɛ bilen nkalon don f'i ka juru de jigin ka ji bɔ mais i jɔra kɔlɔn kunna ko minɔgɔ ti fɛn k'i la a b'i fa donc n'a fɔra ko nin kalo dugawu bi jaabi min ye dugawu ɲini a kɔnɔ o de don i cɛsiri ka dugawu k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sarakati bɛ minɛ min ye saraka bɔ o de don n'a fɔra ko ala bɛ hinɛ lase su ma min ye hinɛ kɛ ka ɲini su ye o don n'o tɛ k'a fɔ ten nin ye arajaba kalo ye ka to ten non non non e ti nafa sɔrɔ a la donc arajaba kalo ye dugawu jaabi kalo ye eh, dɔw b'a fɔ ko sɛfanci kalo ah, dɔw b'a fɔ ko sɛfanci kalo eh, ko sɛfan tɛ tɔrɔ a la non o ti tiɲɛ ye ah, o kuma in tɛ o kuma in tɛ tiɲɛ ye c'est à dire sɛ o sɛ bɛ yen mhm. firawuna ka boliw tiɲɛna arajaba de la donc sɛ o sɛ bɛ yen mhm. ko n'a tɔrɔla mhm. o sɛden dɔ de bɛ ta ka boli sɔn o sɛdennin fɛn o fɛn kan ka boli sɔn arajaba la a si tɛ tɔrɔ n'i ye sɛfan o sɛfan tiɲɛnen ye arajaba kɔnɔ kana siga fiyewu n'o kun tɔrɔla o kun bɛ kɛ ka boli sɔn o de ye sɛfan ci ye o o de Tiɲɛ ko kalo sɛfanci kalo Naam. bɔn bɔn ka a kuma di kafiriw ye kosɛbɛ parce que e e b'i ka boli sɔn sɛ la n'a fɔra ko sɛ ti ɲɛ kalo min na o kalo ti diya i ye o kalo tɛ diya o ye bɔn o de kosɔn diinɛ faamubaliya kosɔn hali an ye kalo dɔw ta kalo jugunin furu ti kɛ a kɔnɔ a donna ta a bɔra mais f'a k'a faamu de a nana cogo di donc sɛ o sɛ bɛ yen n'i tɔrɔla n'i den de bɛ kɛ ka boli sɔn arajaba kɔni kɔnɔ kana da fan dali ma o ti tɔrɔ fiyewu en tant que bolisɔn sɛ bi bɔ a la bɔn n'o sɛfan fɛn o fɛn tiɲɛna sa o to yen o de tun bɛna kɛ ka boli sɔn donc dugawu jaabi kalo don an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka dugawu jaabi a kɔnɔ an ka sigi wɛrɛ la n b'a fɛ ka zikiru ɲɛnama minnu di aw ma arajaba tile tan fɔlɔ ni mhm. tile tan filanan ni tile tan sabanan n bɛna wurudili kɛrɛnkɛrɛnlenw di aw ma a kɔnɔna na jɔn o jɔn n'i y'a kɛ k'a dafa i tilara donc an ka jamana ala k'a basigi an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'an sago d'an ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul